Tikalowa mu aftermath ya chisankho zikuonekatu kunena kuti munachema mmamidzimo anthu kukambirana zisankho zitaulutsidwa tsopano owina atadziwika koma kunali kukambirana makamaka kampeni mmene inayendera kujokako apo nde apo kumokana nde ikuoneka kuti nkhani inavuta inalibe ya Chakwera vs Peter Mutharika makamaka mmene zinayendera kampeni itatsegulidwa movomerezeka. Ayi ndithu tatiyeni tionere kuchokera kwa mkulu uyu, iye nde amachezatu ndi azinzake kuoneka kuti no enawo anali a mcp koma iyeyo mmene akumvekeramu akumveka kuti aah iyeyu ndithu anali wa dpp. Panalinso ena pamenepo a Chilima amene ankayembekezera kuti Chilima akanakhala kuti anali moyo, bwezinso nayenso atayipatsa moto, nawonso akuthirapo mang'ombe awo. Nde tipanga zonena kuti tionere akaka limodzi kenako tipitiriza nkhani ifa mkuluyu nde akuyipatsa mototu uyu. Adangoyenda kamodzi kungotuluka pa siteji akuti pulezidenti watuluka wa dpp adanyamuka kamodzi nkungoyenda te kuzungulira ichi nkukhala basi Nde- nde- nde Chakwera adayenda kuti ndi chakwera Eh. Eh, Chakwera pakampeni atangotsekula mwezi umodzi adayenda katatu pa Kasungu Koma- Ina, mtsogoleri angofumphasawo

Mwandimva?
chabwino mmene taonera pamenepo komanso nde kuti kumamumvera limodzi eh analitu serious mmene amafotokozamo umaona kuti zimene akukambazo mwiniwakeyo akuzikhulupiriratu ifa pali ena amakamba zinthu koma sakuzikhulupiriranso eni akewo ndi iyayi mmenemo ndi mmene zilili Poyambilira penipeni ndimafuna zonoti tingopangapo note nkhani yokhudzana ndi mtendere omwe uli pakati pa makosana amenewa eti, ndi fanzi yomweyo ngati mwaimvetsera bwinobwino fanzi yomweyo ikuima ndi zipani zosiyanasiyana. Pali wina akhala ngati amaima ndi utm pamenepo, wina akuima nde kuti ndi dpp amene akufotokoza pakubwera ena zikuoneka kuti no iyayi akuima ndi mcp nchifake mwamva zonena kuti iyayi kodi muona ngati chani ee chakwera akumubakira ndithu chakwera chimene ndimangofuna kupanga note pamenepopo ndizonena kuti Anthu atakhala ndi zipani zosiyanasiyana, atasiyana maganizo, koma akhala malo amodzi n'kumakamba zokhudzana ndi kusiyana maganizo kwawoko komano n'kumacheza bwinobwino, opanda ena ake kutyani kutulutsirana tsinya, akuseka pamenepo, uyo kumakamba momasuka bwinobwino, awo kumamvetsera, kumamutchalenja, chani, zinthu zomwe zimafunikira ndi zimenezizi. Pamene no zisankho zaulutsidwa kuti no wawina ndi wakuti wakuti wakuti, basitu nde kuti no moyo umayenera ubwererenso ku normal, mwaona, anthu awawa moyo wawo wabwerera mmene amakhalira kale, kuchezerana, kuselewulana, eh, zatha basi za ndalezo, muone dressing ya ma guy amenewawa, si anthutu ochokeratu ku ma area kuja koti no ndeti ku ku urban area kwina kwake kolemera kwambiri awa ndi ochokera ma rural areas malo onena kuti ndi zakumamidzi uko moyo wawo wabwino uja oti nangokhalirana bwinobwino kuchezerana bwinobwino akupitirizabe moyo wawo pali fanzi ina yake imazitengera ndale pa mgongo kwambiri ende takhala tikupanga noti zimenezozo anthu akutukwana osati masewera Aba- a- ajeniwo pa chakuti pawo e amtundu wakuti wosopa chakuti pawo pakana tanthu kutukwanana kunyozana chani sopanda ntchito zimenezi ndaletu izi ndale ndi zinthu zonena kuti no zikabwera chonchi zimapita koma moyo wathu umayenera upitirire maneba aja timakhala tikukhalira nawobe mukuona fanziyi ikupezeka zonoti kuchezerana zija zabwino tikamati democracy kulolerana ndetu kumene kukuoneka pamenepapa Kuchoka pamenepa tikambe pono nkhani yokhudzana ndi mmene chisankho chija chinalili, kampeni, chisankho, zinthu zonse zija mmene zinayendera ndithudi. Pamene paja kuti pamachitika zotani? In the aftermath eti tatulukano tsopano mu chisankho chija, alengeza chani chani tsopano tikukambirana kuti zimene zinachitika zinali zotani? Kodi chimene chinalino pa tebulo penipeni chinali chani? What was at stake pamene pajapa? Chimene chinali patebulo kwambiritu inali gemu yokhudzana ndi chikhulupiriro. Fans imaona kuti no kodi tikuyenera tikhulupirire ndani? Fans ya ku dpp kapena fans ya ku mcp imene imalamula nthawi imeneyo? Gemu ya chikhulupiriro. Osangoti chikhulupiriro chokha, tikukambatu za trust eti? Komanso nde kuti chiyembekezo. Inali gemu yonena kuti kodi no amene tikuyembekezera kuti amene atithandize ndani amene angati muli chiyembekezo chathu ni ndani amene angapangitse kuti moyo wathu ukhale ngati bola nkoni ni ndani nchifukwa chake muzaona zonena kuti kunkayenda nkhani zija zoti no iyayi boma ndi lomweli sitikusintha ma guy aja ndiye kuti amata amakhala akupanga advocate kunena kuti "Ah, inuyo musachitenso kuvutika ya mukamasaka ano fans one kuti muyikhulupirire Ndi ife tomwefe palibenso ena yayi. Sitikuyeneraso kunena kuti no musinthe yayi. Ndi ifeyo basi ngati pali anthu oyenerawo ndiye ndi ifeyo. Chifukwa pankayenda no kachani? Ka word kamene kaja aka eti. Kudzabwera ndiye kuti fans ina ija imati aah return to proven leadership chani chani. Ndiye kumazayenda no nkhani ija yonena kuti iyayi. ife chomwe tikudziwa nchonena kuti no a chi- chi- mpulumutsi wathu ndi wakuti wakuti mukumbukira pankatuluka mawu ngati amene mpulumutsi wathu mpulumutsi wathu mmene ndikunena kuti no fanzi inkayang'ana zonena kuti kodi ndi ndani amene angabweretse chiyembekezo m'moyo mwathu ndi ndani amene tingathe kuona kuti no muli tsogolo labwino iyeyo ngati atakhale mtsogoleri wathu ndi ngati panalibe chimene chinkazungulira pa tebulo ya ndale nthawi imene ijayi tingoti tebulo ya chisankho amene akuyenera asankhidwe fanzi imayang'ana zimenezo konoti no Kodi ndi ndani amene angathe kubwezeretsa chiyembekezo m'miyoyo yathuyi? Ndi funsobetu lonena kuti, Nde kuti no chiyembekezocho chinabwerera m'moyo uwu? Chinabwerera chiyembekezo? Kapena moyo unakalipobe chimodzimodzi? Ayi, ife zomwe tikufuna panopa ndi zonena kuti fanzi yomwe ikulamulira pano ionesese zonena kuti at least yapanga provide ma fertilizer. Eh, nthawi nde yafikatu iyi eti? Pompano tizikhalatu eti tikukathira fertilizer ngatinso enanso sanayambenso nkomwe ngati enanso mwina sanathire kale. Koma fertilizayo zikuoneka kutitu aah AIP iyi tingoti wotsika mtengo uja wa subsidy. Inde fanzi ina yake ikutha kumapezeka kuti ikumpeza koma madera enanso zikuvuta ngati fanzi ina yake ya ku Dowa uko imadandaula kunoti aah sakufikatu kumeneko I think Anakapanga zonena kuti afike m'madera monsemo cholinga chonena kuti anthu amene amadaliratu fetereza amene ujayi pokalima ndiye kuti mwina mwake zikhale ngati zagwiranako ndi nthawi. Komanso kwa amene achita kukagula, eh, ife ndidayamba kupempha kalekale za mitengo. Pakanakhala kuti panali kuthekera konena kuti mitengo ija aipange adjust, eti? ee kuti itsikileko fwa nde sikugwira iyayi ndalama palibe koma fertilizer akudulaso mwayiona nde zi sizikuyenda izizi zima zizakapangaso affect nde kutino next season mwayiona chaka chikubwerachi nde kuti kuzakhalaso chakudya chake chizakhala chochepa ngati ma fertilizer amene akugulitsidwa, osati awa a otsika mtengowa, amene akugulitsidwa ngati akugulitsidwa modula kwambirinso nde sizikubalansa ya chimanga mwachiona kale mmene chatsikira mtengo sizikubalansa ndi mmene no anthu amene akalima anaononga ndalama zambiri kukagula ma fetereza chani panopa chimanga chija chatsitsidwa mtengo chikugulitsidwa motchipa fine nde ma- motiso zikhale ngati kuti mwina mwake ma fetereza akakhalanso kuwelengera ayi sikugwilaso fetereza uja ndiodula sizikubalansabe masamu ake nde ngati panali kuthekera kwina kwake konoti boma lichitepo kanthu kuti ma fetereza amene ajawa mwina mwake atsikileko mtengo zinakathandiza osangoti alimi okha koma zinakathandiza Malawi otherwise ndekuti tibweleranso mu circle yomwe ija yonena kuti no zokolola zake zizakakhala zochepa Njalanso ina imeneyo. Nde kuti chiyembekezo chidzakhala chabwelera pamenepo? Kapena idzakhala kunoti aah tinkaona ngati chiyembekezo chabwelera koma ha apanso nde zosakhala bwino? Iyayi. Chiyembekezo ndi chomwe chikufunika kuti chibwelere mmoyowu kuti moyonso nde kuti mwina mwake uzipita patsogolo. Tizikhala ndi mphamvu zopanga fight on each day. Muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi? Ngati muli nawo ena aliwonse mu comment section koma molemekezanso maganizo anzathu akuti.